ọ dị mma igbo chineke kelụ ma chọọ ezi mma pụrụ iche igbo dị saba eji m n'aka na ebe ahụ ị nọ ugbu a na ị na-enweta onwe gị ee otu a ka m si anabata gị na nwa nkenke ozi a m chọrọ izipụ ee n'ihi okwu ee ụlọ ọrụ ndị agha naijiria kwuru ee na ha ga akụjasa onye ọbụla ndị ọbụla otu ọbụla eh, chọrọ itinye mm ọgba aghara eh, na nnyefe ọchịchị a ga-enyefe Tinubu eh, n'ọnwa Mee ka ụlọ ọrụ ndị agha nọ na-ekwu ha kpọtụkwara otu IPOB aha na ha na-enye IPOB aka na ntị ha na-adọ IPOB aka na ntị na ndị ọzọ e mana ọ dị mkpa ime ka mm, e, ndị naijiria mara kpọmkwem ọ dịkwa mkpa ime ka ụmụafọ igbo mara kpọmkwem ọ dịkwa mkpa ime ka ọbụladị ndị agha naijiria mara kpọmkwem na onweghị ihe gbasara ipob na ndọrọ ndọrọ ọchịchị naijiria onweghị ihe gbasara ipob na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị naijiria maka na ahụtago m okwu a ndị amị kwuru dịka amụma ọjọọ ha na-ama ịwakpo ndị IPOB ịwakpo otu IPOB ihe a wụkwa amụma ọjọọ ndị agha Naịjirịa na-amakwa ibidokwe chọwa ndị ha ga-anwụchi bowe ha ebubo na ha wụ ndị IPOB na Naịjirịa ee eh, bo ha ebubo na ha na-achọ ịwakpo ee eh, Naịjirịa n'ụdị ime ka a hapụ inyefe ọchịchị n'aka Tinubu ana m eti mkpu a ka ụwa niile nụ onu anyị ana m eti mkpu a ka ụwa niile nụ onu m dịka nwafọ igbo ana m eti mkpu a ka ụwa niile nụ onu m dịka onye na-achọghị mmegbu ọbụla nye onye igbo n'ihi na ọ sị ma ọ bụ na a sị na ọ bụ onye IPOB ndị agha Naịjirịa ịkpọtụwa IPOB aha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị naijiria wụ atụmatụ ha kparala nkata ọjọọ ha kparala ịwakpo ndị IPOB n'oge na-adịghị anya ihe n'otu a ndị agha naijiria kwuru ihe in the next one week two weeks ga-anụ ejidele e ndị IPOB ebe a ejidele ndị IPOB ebe a ejikwa ejide ha ebe ha mere nke a ejikwa ejide ebe ha mere nke a ọ wụ iji gwa unu na ndị agha naijiria na otu nchekwa naijiria akparala nkata ịwakpo ndị Igbo n'aha IPOB nke a bụ iji gwa anyị na ndị agha naijiria adịla njikere ịwakpo South East n'aha na ha na-achọ ndị IPOB nke a bụ iji mee ka ụwa niile mata na ndị agha naijiria ndị nchekwa otu nchekwa naijiria na-achọ ịwakpo ndị igbo n'ụdị na ndị igbo wụzi ndị ipob na-achọghị ka enyefe ọchịchị n'aka tinubu ka anyị kwukwa ya ugbu a kwusie ya ike o nweghị ihe jikọtara ipob na ọchịchị naijiria o nweghị ihe gbasara ipob na ndọrọ ndọrọ ọchịchị naijiria naijiria chịwa onwe ha naijiria merewe ihe sọrọ ha mana ọ wụghị ịkpọwa ipob aha ihe m ji ekwu okwu a wụ very soon unu ga-anụ ya a gaala n'imo steeti egbuola ụmụ okorobịa asaa e bo ha na ha wụ ipob ha ga-awakpo anambra now gbuo ụmụ okorobịa sị na ha wụ ipob wakpo enugwu now gbuo ụmụ okorobịa sị na ha wụ ipob wakpo abịa ndị abịa ebidola already polisi na Abịa ebidola already lee ndị IPOB na-emere onwe ha ngagharị iwe n'ụzọ udo ka a tọhapụ Nnamdi Kanu e ji eji ụlọikpe sịkwanụ tọhapụ mana ndị uwe ojii na Abịa elee ndị IPOB mmadụ ise megere onwe ha peaceful demonstration narị egbe narị nta narị imo narị ọgụ narị mma narị ụta ụlọ ha ji elee ụmụ okorobịa ise gbuo na Aba ihe m ji ekwu ihe a now wụ ka ndị mmadụ mara na a planụọla ya military Nigeria aplanụọla ya ịwakpo ala Igbo n'ụdị na ha na-achọ ndị IPOB ndị na-achọhụ ka enyefe ọchịchị n'aka Tinubu vidio a m na-eme now ga-awụ a testimony vidio a m na-eme now ga-awụ a testimony ọ ga-awụ an evidence to prove na ndị agha Nigeria the security agencies na Nigeria aplanụọla before May 29 to invade the southeast n'ụdị na ha na-achọ ndị IPOB na-achọhụ ka enyefe ọchịchị n'aka Tinubu ọ dị mkpa na anyị niile bụ ndị Igbo matara nke ugbu a ọ dị mkpa na ndị niile kpọrọ onwe ha ndị Igbo ụmụafọ Igbo matara nke ugbu a maka na ya bụ ihe ga-eme ọ bụrụkwa ma ọ ga-eme ọ ga-eme you know ọ bụrụkwa ma ọ ga-eme ọ ga-eme ihe anyị na-ekwu wee bụrụ na ọ dị mkpa ugbu a onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme ya mekwa gịnị ya dịkwa very careful ya dịkwa very careful because ihe anyị na-ekwu now ga-eme so the truth wee bụrụ onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ igbo nwa okorobịa nwa afọ igbo be very very careful ndị agha naijiria polisi naijiria dss naijiria will clamp down on the igbo youths polisi naijiria ndị agha naijiria will clamp down on igbo youth before may 29 achọrọ m i am giving this thing as an expo i don't hide my face i am not anonymous aha m wụ chinọnsọ ụba nọnsọ nkwa otu a m si ekwu ihe naa ka m na-ekwu ya because ihe ọbụla m na-ekwu ana m agwa gị na anyị na-eji evidence anyị na-eji facts and figures ị wụrụ nwa afọ igbo nwe onwe a youth nwa okorobịa ala igbo ị nọ enugwu ị nọ abịa ị nọ anambra ị nọ ebonyi ị nọ imo you know be very very careful be very very careful before may 29 dss military police will invade south east in the name na ha na clamp down on ndị na-achọhụ ka e nyefee Tinubu ọchịchị onwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na na steeti Imo onwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na Anambra enwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na Enugu onwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na Abịa onwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na Ebonyi mana ndị amị ga-awakpo ala Igbo ndị polisi ga-awakpo ala igbo dss ga-awakpo ala igbo na ụdị na ha na-achọ ndị na-achọhụ ka e nyefee tinubu ọchịchị na abuja ihe m ji ekwu ya wụ ka ndị igbo dị at alert ihe m ji ekwu ya ka ndị youth igbo dị at alert these people will invade the south east before may 29 na ụdị na ha na-achọ ndị na-achọhụ ka e nyefee tinubu ọchịchị na may 29 onweghị ihe jikọrọ ndị Igbo na Abuja onweghị ihe jikọrọ Enugu na Abuja onweghị ihe jikọrọ Abịa Abịa na Abuja onweghị ihe jikọrọ Imo na Abuja mana ị ga-ahụ ndị amị ị ga-ahụ polis ị ga-ahụ DSS tracking down clamping down killing Igbo youth n'ụdị na ha chọrọ ime insurrection against Tinubu onye a ga-enyefe ọchịchị na Abuja ihe m ji ekwu ihe naa wụ ka onye ọbụla bụ nwafọ Igbo nọrọ ka ọ dị aware of what is going to happen and they will only say they are going to clamp down on Igbo youth onye Igbo ọbụla ha gburu between now and May 29 ha ebo ya IPOB onye Igbo ọbụla ndị amị gburu now ha ga-asị na ọ wụ onye IPOB so achọrọ m ka onye ọbụla nwa afọ Igbo if you are a youth in Igbo land be very careful it is an agenda they want to carry out so be very careful be very very careful wherever you are in the southeast be very careful they will kill you they will tag you ipob ka ha gaa they will kill you they will tag you ipob ka ha gaa achọrọ m ịgwa ndị military Nigeria na anyị enyopuole their agenda anyị enyopuole their plans their invasion of southeast in the way to suppress the southeast before May 29 we know we know anyị ma anyị ma but ihe anyị na-agwa unu wụ onye ọbụla na-achụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwenwe ọsọ all your evil plans against the south east must fail chukwu okike abịama ndị south east ndị igbo agaghị ekwe agbara niile e nwere n'ala igbo agaghị ekwe so ọ kakwa mma now otu m kwuru ya ugbu a ka ụmụnne anyị ndị Igbo onye ọwụla dị at alert ọrụkwa ma ndị army na this press sentence eh, press release ha releasiri that they are warning eh, IPOB against eh, ịkwụsị Tinubu from ịhand over this their press release is ihe the first attempt of invading southeast because unu ga-ahụ ya ọkwa a nọ n'April a na-akụta ha n'ụkwụ na May see what is going to happen they will be giving flimsy rubbish unnecessary excuses ha ga-eji eme youth arrest in the southeast ha ga na-abịa n'ụlọ n'ụlọ na-atụrụ ndị youth ha ga na-abịa n'ụlọ n'ụlọ na-atụrụ ndị youth na ha wụ IPOB na ha so na-aplanụ na ha so na gwagodi m otu onye nọ n'Imo steeti ga-esi hapụ Imo steeti gawa nnọọ Abuja ije kwụsị Tinubu's handover gwagodi m otu onye nọ n'Abia steeti ga-esi hapụ n'Abia steeti hapụ Enugu hapụ Ebonyi hapụ Anambra hapụ Imo gawa nnọọ Abuja jee nọrọ na stadium ka a hapụ ịhand Tinubu over nothing concerns us the Igbos with whatever handing over unu mege on May 29 ọ gbasaghị anyị we want the world to know na ọ gbasaghị anyị whether they hand Tinubu over or they don't hand Tinubu over it doesn't concern us o nwedị ka o si fesa anyị wu ndị Igbo we are already they have already told us that we don't matter They have already told us that our lives don't matter. They have already told us that we are marginalized. They have already told us the way hanging one in Nigeria. So, una hand over, una hand over, obasa hanyi wundi igbo. Anya ka ikpele, aturu shi no ihe kariri ile anya, anya ka ikpele nno. I am warning Igbo youths. I am warning Igbo youths. Be very careful from now on till May 29.

let them come out openly and tell us they want to invade us let them come out and tell ndị Igbo anyị chọrọ ịwakpo unu ka anyị dị aware stop using IPOB dowenụ IPOB n'akụkụ we know you people want to invade ala Igbo we know but unu agaghị succeed lailai unu agaghị succeed unu agaghị succeed so stop using IPOB as a cover

but anyị wu ndị Igbo when the time comes na ihe anyị ga-eme nọ anyị n'obi anyị ana-ekwu wa wa wa wa wa anyị ana-ekwu okwu mana ihe anyị ga-eme nọ anyị n'obi but is a warning to Nigerian security uh, uh, uh, agencies do not

nwee ọzọ n'azụ be very smart thank you very much chukwu goziere anyị ala igbo chukwu okike abịama gozie ala igbo ọ ga-adịrịrị ndị igbo na mma ma ekwensu ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya igbo land must be liberated igbo land must be liberated atụmatụ ndị iro cannot stop it lailai atụmatụ ndị iro cannot stop it but onye ọwụla wụ onye igbo ebe ọbụla ị nọ be very careful as far as ị nọ na Nigeria be very careful they will tag you IPOB and they will kill you they will just tag you IPOB and they will kill you that is their plan so be very careful be very smart be very smart be very smart igbo ọ ga-adịrị anyị na mma n'ụtụtụ ọ ya adịla anyị na mma n'efifie ọ ya adịla anyị mma n'abalị ọ ya adịla anyị mma na eke dịrị anyị mma na orie dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ n'afa chukwu okike abịama onye kere ndị igbo amen